anyị daalụ nwanne anyị nwaanyị bi na mba eliza kedu ebe bụ mba eliza ọ bụ mba united kingdom ka a na-akpọ mba eliza o wee sị na o nwe ndị ji eh, visitor visa wee bịakwa itinye na nsogbu bịakwa nnọọ ịnarị abi chụpụzia nya ndị be anyị ọ dịkwana mma o nwere ihe ọzọ ọ sị na ọ nabata fa fa sị na fa ga-anọ one month nne nwaanyị a chị ụmụaka naabọ bịa ọkwa ya ka e melide six months ọ gakwara onwe ya aga wee gachapụta onwe onye ahụ wee pụọ nya ka o sizili ọnwụ sịzị ya na ị nọkwatago and ị na-arụzi ọrụ ị ka bikwa na be m na-e-use ọkụ na mmiri na-elikwa nri m na o siri ọnwụ onye nke ahụ pụọ ọ sị onye nke abụọ bịa onye nke abụọ bịa chịkwara ụmụaka atọ bịa ebele na-eme ya, o mekwa ebele wee nabatakwa fa si m ọkwanye ya ka a nọkata ọ sịkwa na one month n'ezigbo three months ka ọ nọzi so ka ọ na-asịzi nya na ndị ọyị ya niile o wee jee gwa fa na nwaanyị na-asịzi nya pụọ ya pụọ maka o makego friends ọ na-apụ ụzọ na-abata na-emake friends so jezie gbacha ndị ahụ ya na ya na-akarị ụka akpọ oke phone oke phone ọ sị na ndị ahụ gwara ya ya sị ya kpeelie na ndị nwe obodo sị na a na-achụpụ ya na a na-achụpụ ya na ndị nwe obodo ga-enye ya ụlọ na ndị nwe obodo ejirọ ụmụaka egwu egwu na a ga-enye ya ụlọ ọ bụkwa ya ka o jezi kpee nwaanyị a nabatara ya nwaanyị onye be anyị onye igbo onye awụsa anabatara ya onye igbo kpeenye n'aka ndị nwe obodo wee sị na ọ chụpụrụ ya n'ụlọ ya na ụmụaka n'oyi ndị nwe obodo wee wụrụ kitikitikiti wee bịa sị kedu onye na-achụpụ ụmụaka na n'oyi ya na mama fa nka nka na ọ bụ eme eme ee nka nka fa abịazie ọsị ee na o bi ebe a since na a na-achụzi ya maka akpagoli ya alo na achụpụ gị n'ụlọ enye gị ụlọ enye o wee chọọ imegidezi nwaanyị a nabatara ya a bịazịa sị ya kemgbe ọ bịa kedu ihe akwụkwọ contract kedu nke kedu nke kedu proof of address o nwerọ ihe o wetazi i che na mmadụ bụ ewu mmadụ abụrọ ewu ndị nwe obodo makwa ihe a sị gị weta nke o nwerọ nke i weta ị sị na achụpụ nwaanyị a sịkwa ọkwa eme nwa ọ sị na ọ ga-anọ one month na ọ na-anọzi three months ya na-enye ụmụaka nri na-awụ fa arụ na-enedelu ụmụaka anya ọ na-eje ọrụ na-anata nyanwa nke a na-enye eh, na-enye ụmụaka nri ị fụgo o wee bịazie iji wee claim na afụgo nwaanyị be anyị wee na-ajụ na-asị ụdị agwa ndị be anyị na-akpa na o nyere fa aka ọ ka ga-adịkwa na-enyezili ndị mmadụ aka ọ na-asị unu nenekwe ihe a nka ọ jụzie na ọ ma nyeziri mmadụ aka mmadụ na-anwụ anwụ ya nwụọ anwụọ na-efu efu ya fuo efu na ọ nya kwụsịzie inye aka ka ọ nya ka na-ekwela aka na-aga ọ bụ ihe ọ sị ka m jụọ unu unu afụ gị nke mbụ bịa nọcha six months a gara aga o wee pụọ maka ịbịa n'obodo ịnọkwata yere maka ọkụ na mmiri mmadụ ị na-eyuzie ifu gị ndị ịnọrọ be mmadụ ị na-emekpa ya arụ due to na ị bụ onye ka na-aghọ ada ị na-ekpesa oke mkpesa na-akụ oke fon oke fon ọ na-enyere gị aka ọ rapụzie ọrụ ya ma mkpa ya buru ya dọba n'akụkụ buru nke gị ọ ị ga na-enye n'onye ahụ nsogbu nọọ ịnọ ọnọ ọnọ three months dị mma ee nke a bụzikwa ịbịa ide akwụkwọ onye na-anabatakwa mmadụ nke a bụzikwa nya gbada ide akwụkwọ sign ya nke ọ sịzi na o bi be gị na-achụpụ ya ndị nwe obodo wee sịkwa nya gaa iru ee ndị nwe obodo sịrị nya gaa iru chukwu nyeli aka ọ bụ na fa ejego chinye aka elu binye aka n'akwụkwọ ewezighị ndị nwe obodo aka edu na-ekekwa ya ụlọ ee ọ nya bụ ibi obodo bụ ije chinye aka elu ndị nwe obodo aka esendị ụnọ nwanne anyị nwaanyị a na-asị m nekwa ihe ọ na-afụ m kọsakwala unu ọ nya ka na-emekwa eme mma ya na-aga n'iru ka ọ nya kwụsị biko nyenụ anyị akala ịfụnanya ma kesakwa na ọ bụrụ na ị followbere anyị n'elu nke anyị ebe e dere follow ọ bụrụ na ị followbere anyị bie aka na follow ka ị na-efollow anyị ihe ọbụla anyị na-eme ka ị mata ndewo ka emesịa